Tikamati ku dpp anthu adachokako, adathawako mpaka na Kabambe mpaka na Nankhumwa onse ataniko? Athawako. Timanena izi chifukwa chiyani? Timafuna Amalawi amene mukumamvera Bakili TV. mukumanamizidwa muzidziwa zoona. kaya umakonda Driemo kaya ndi gwamba koma ngati kuchita copyright nyimbo zake ndi mlandu ifenso tikunena kuti ntchito yathu sitilola kuti wina wake azinama kuti ine ndi bakili muluzi tv munthu osili kumudziwa that is wrong ndimafuna ndichenjeze nonse amene mbuyo mwakhala mukunamiza anthu bakili muluzi tv kumadyera anthu nthawi yatha ndikakuonani pa facebook pano ndikuyalutsani chimene ndikufuna mupange zanu osangozolowera kuchita copyright zinthu za anthu ena luso mulibe mbuzi zachabechabe mungachite kafukufuku inu ndiye tikapanga kafukufuku timafuna anthu amvere ndikunena izi chifukwa chibwana chachuluka mukulemba mapost opusa kumakhala ngati ineyo bakili muluzi tv ndine mcp ndiye ndikunena kuti macopyright amene mwakhala mukuchita zitheretu palibe amene akutumani kuti muziba mavidiyo ayi ine ndimapanga mavidiyo kudziwitsa amalawi ndiye inuyo ngati zakusangalatsani muzingomvera osati kumadzifanizira kufanana ndi ife that will not be accepted tibwerezenso sitikuletsa munthu kutsegula peji ya bakili muluzi tv koma chimene tikukana kumachita copyright ndi ife mukutenga mapro- maprofile picture athu mukatero mukuchita zinthu zofana ndi ife pamapeto pake mukupotoza ndikumakhala ngati mcp chimenecho tikudana nacho bakili muluzi tv cannot support malawi congress party mmene ndafotokozera dzulo sitidzapanganso post yolemba mapost olemba mukaona pa facebook pano ndikumakuwuzani kuti ayi ameneyo ndi bakili muluzi tv zabodza amenewo ndi mapeji a feki chifukwa mapeji a fekiwo akhala kulemba mapost sangapange video ngati mmene timapangira ife ine ndingofuna ndikupatseni masamu ine zaka 9 ndi secretary general wa chipani cha dpp koma nditaona kuti apa apa jamani Ngati ine ndinakwanitsa kuwalanda chipani mwa ya khoti nde mukadzati Dr Chakwera athana nawo. Anthu amenewa anangotsegula ma page awowa they cannot create a video ngati zimene timapanga pa nde muziwaona kulemba ma post a Bakili Muluzi TV sidzapanga post yolemba chimene tikufuna amalawi asiyanise afeki ndi ife in addition anthu amene mukudzifanizira bakili muluzi tv amene akuuzani ndani munakumana ndife munatipempha no amene anakuuzani kuti muzipanga mavidiyo kuyerekeza ndife ndani tikabwera pano ndikuwauza amalawi kuti anthu amenewa sitikuwadziwa mukukwiya mukwiya chani ife matidziwa you don't know us ndinu anthu akuba whether umatichita follow kaya sumatichita follow we don't care ndikupatsani chitsanzo kuti skeffa chimoto driemo kell kay akatulutsa nyimbo mumvere muvine osachita copyright muyambana ndi anthu zimene timachita pano kafukufuku editing kupanga video simumadziwa kumapita kwa anthu ndikumawauza kuti ayi ine ndi wa bakili muluzi tv who are you ife sitimakudziwa ndiye tikunena pano tikakuona tizibwera ndikuwakumbutsa amalawi kuti amene ife sitikumdziwa ndi munthu wakuba chifukwa sizoona ayi mukubwera pa facebook ndikumachita claim ngati ife matidziwa sitinaonane you don't know me who are you amalawi phunzirani kupanga zanu maluso ndi ambiri tapangani create ma content yanu osati kugwiritsa ntchito ma content a anthu ena ine ntchito yanga ndikuphunzitsa anthu amapanga share i'm not blaming them koma ndikudana ndi anthu amene akufanizira ine we don't like that we don't like that taonani pali munthu wina amene amafanizira page yathu dzana akulemba chizungu ndikumanyoza apm jane ansah ndi anthu ena is that fair so zimenezi ndizoyipa ndichifukwa chake ndikubwera pano kunena kuti mukamafanizira ife pangani zanu osati kupanga create chinthu ndikumachiyerekeza ndi ife ndizibwera pano kumakuuzani anthu onse amene atsekula mapeji amenewa ndi anthu akuba ife sitikuwadziwa sagwira ntchito ndi ife tilibe agent amene anali ndi maejenti a mcp anagula tizipani tating'onoting'ono kuti tigawe mavoti ku southern region bakili muluzi tv ilibe ejenti tikachita post video anthu amaona papeji pathu ndiye pali mbava zimene zimaba papejipo ndiku- ndikumachita edit kumazifanizira ndife mbava zina zimachita post kumapeji kwawo kwa feki ko we don't like that pangani zanu bakili muluzi tv samalemba chizungu sitimalemba chizungu ife timalemba chichewa mawerenga samu imene ndifuna ndikupatseni chipani chomwecho cha dpp munatuluka joyce banda kwacha chipani chomwecho cha dpp munatuluka malemu late chilima chipani chomwecho cha dpp mwatuluka kabambe Chipani chomwecho cha dpp munatuluka Nankhumwa kukayamba chipani chake chiliponso chipani? Chipani chomwecho anachotsa a Dausi, chipani chomwecho a Joyce Chitsulo, chipani chomwecho timu yonseyi ano mayi Chimbalanga, chipanicho mukanene kuti chiwina? Boma ndi liti? Boma ndi liti? Oppositionso ndi iti? Salinyanthatu.